sɔrɔ fɔlɔ nka olu jigi kɔni b'a kan jamana maa ɲɛmaaw kɔni bɛ ka wulikajɔ mun sabati sabula samiyɛ daminɛ waati i ka dɔn k'a fɔ o kun y'a jira k'a fɔ o na fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ walasa malidenw ka se ka angɛrɛ sɔrɔ sɔngɔ damatɛmɛ jɛ la jango salon ta min n'a kɛra ka taa ba naani ye maa caman de bɛ yen minnu ma se ka angɛrɛ sɔrɔ k'a kɛ suman na ka sanga ni i ka dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ taabolo yɛrɛ o kɔnɔna na nka ɲina ta maa caman kɔni bɛ ka jira k'a fɔ hali ni olu ma angɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ nka olu jigi kɔni de b'a kan ka se ka angɛrɛ sɔrɔ caman fana jira k'a fɔ angɛrɛ kɔni ma se olu kɔni bara i ka dɔn k'a fɔ ka sanga ni i ka dɔn k'a fɔ daba dɔ ye ni jamana maa ɲɛmaaw kɔni b'a fɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye banjagara marabolo kɔnɔna na ani yɔrɔ caman olu y'a jira k'a fɔ olu jigi kɔni b'a kan ka se ka angɛrɛ sɔrɔ wa fana dɔ ka se ka bɔ angɛrɛ yɛrɛ o sɔngɔ na o fana tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ aw dɔnna k'a fɔ mali kɔɔri cikɛlaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko kɔɔri i ka dɔn k'a fɔ a kan ka se ka dɔ ka kan ka se ka fara a piri kan k'a kɛ bi wɔɔrɔ ye k'an bɛ don min na fɔ bi in na mali kɔɔri i k'a dɔn k'a fɔ a kilo ye dɔrɔmɛ bi duuru ani wolonfila nka n'i y'a jateminɛ an ka sigiɲɔgɔn ninnu na an ka dafɛ jamana ninnu na k'a caman de bɛ yen minnu ta ye bi wɔɔrɔ ye o de kama u b'a ɲini jamana maa ɲɛmaaw fɛ ani k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ ka an ka kɔɔriko yɛrɛ ɲɛ minɛ nin waati in na fɛɛrɛ ka se ka sigi sen kan walasa kɔɔri a ka se ka kɛ bi wɔɔrɔ ye ani jamana tɔw i ka dɔn k'a fɔ olu bɛɛ ka kɛ da kelen ye nin waati in na olu kuma kow i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ sen na walasa kɔɔricikɛlaw olu ka se ka sankɔrɔta ni ka sɔrɔ ɲina kɔɔri cikɛ nasira yɛrɛ o kɔnɔna na an bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa turiki jamana kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko Erdogan a kɛra turiki jamanakuntigi ye san mugan tɛmɛnen kɔfɛ a y'a tɛgɛ mana bɔ jamanadenw kɔni ye dannaya kɔni da a kan an b'a jira aw la k'a fɔ a jirala k'a fɔ ko min ye turiki jamana kɔnɔna na ko min ye maa ba bi naani ni duuru bɔɲɔgɔnko olu kun bɔnɛna u ni na ka sanga ni dugukolo yɛrɛyɛrɛ ye min ye jamana sɔrɔ ani k'a dɔn k'a fɔ ka gɛlɛyaba de lase a ma o de kama min ye turiki jamana kɔnɔdenw olu kɔni jɛnna ka kala nin k'a ta ka ɲɛsin ɛrdogan ma ko a ka se ka kɛ jamanakuntigi ye san duuru b'a bolo a ka se ka jamana in mara a kɔni sigila jamanakuntigiya la ka sanga ni jamana yɛrɛ ka sariya a ye min fɔ an ma jira aw la k'a fɔ ɛrdogan san mugan bɔɲɔgɔn a y'o kɛ turiki jamanakuntigiya la jamana kɔnɔdenw kɔni filɛ ka kala ta a ye tuguni ka kɛ jamanakuntigi ye san duuru bɔɲɔgɔnko a ka se ka jamana in mara an ma jira aw la k'a fɔ a jira k'a fɔ ko min ye gɛlɛya caman de bɛ yen minnu kɔni bɛ ka ɛrdogan kɔni makɔnɔ ka sanga ni dugukolo yɛrɛyɛrɛ ye min kɛra sababu ye ka maa ba bi naani duuru bɔɲɔgɔnko k'olu bɔnɛ a ni na turiki jamana yɛrɛ o kɔnɔna na irisi jamana ani ikɛrɛn jamana a kɔni kɛlen bɛ kata ba naani ye jamana fan fila bɛɛ kɔni bɛ ka ɲɔgɔn bon sanga ni waati bɛɛ Ukraine jamana o kɔni Russie jamana bon a jira k'a fɔ ko maa fila bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɔnɛna u ni na nka tajurubili sara cɛjugu min ye Russie jamana o y'o ta ka ɲɛsin Ukraine jamana ma a kɔni kɛlen bɛ kasara ye nin waati in na sabula min ye Russie jamana olu kɔni bɛ ka Ukraine jamana yɔrɔ caman de bɛ yen ka se ka olu kɔni minɛ halisa min ye tagali ɲɛfɛ min ye gosili kɔni olu kɔni bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ sanga a n'a ka waati bɛɛ ka sanga ni Ukraine jamana ani Russie jamana ye n'an bɔra yen an bɛ taa ani izarali frontière la a jira k'a fɔ ko mugucikanw kɔni bɛ ka bɔ nin waati in na Egypte ani izarali dancɛw la ko maa fila bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɔnɛna u ni na jamana fila ninnu kɔni bɛ ka jira k'a fɔ olu na fɛɛrɛ sigi sen kan walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli ni k'u boloda an ma jira aw la k'a fɔ Egypte ani izarali frontière kɔnɔna mankan ci marifacikan mankan olu kɔni bɛ ka bɔ nin waati in na maa fila bɔɲɔgɔnko olu kɔni sɛbɛkɔrɔ bɔnɛna u ni na ninnu kɛra bamanankan sɔrɔlenw ye bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan waati in kɔnɔna na ka lase aw ma an b'a fɔ sa a k'an bɛn diɲɛ waati